ndewo na ụmụ chineke ekele m onye ọbụla n'ụbọchị tata n'ọlụ ndị ozi nke ụbọchị nke tata mụnwa bụ lọọlọ achara ugo abịagokwa okwu ka m jiri bịa o wee bụrụ ozi ọganiru ka o wee dịrị anyị nwa bụ mmadụ na mma ka anyị na mmụọ wee dịkwa na mma ụmụ chineke n'eziokwu eziokwu ọ na-abụ ihe mwute nyere m n'oge ụfọdụ na anyị nwa bụ ndị kpọrọ onwe anyị ndị ozi amaghọzi ihe ọ pụtara mbụ mmadụ ịbụ onye ozi anyị amazikwa ihe ọ pụtara mbụ ọrụ nke ndị ozi m wee were okwu wee bịa n'ụbọchị nke tata maka na ọ dị ihe m fụrụ bụ nnukwu ihe kachasịzi ihe na-emebi ihe na ndụ anyị n'ụbọchị tata maka na ọtụtụ ndị bụ ndị na-abịa n'aka m bụrụ ndị a na-ezi ozi bụrụ ndị a na-agwa okwu ana m afụzi nnukwu ihe mgbachi ụzọ ọbụnadị mgbe a rụchara nke e kwesịrị ịrụ maọbụ nke e chere na ọ nya nwa bụ nke nọchiri ụzọ adị afụ nke a o wee bụrụ obere ihe mana ọ nnukwu ihe n'ime ndụ mmadụ ọbụla m wee sị ka m kwupụta ya n'ụbọchị tata maka na ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị Igbo especially n'ebe ụmụ nwoke nọ amarọ ihe bụ anị obi ihe gbasara anị obi n'ụbọchị ndị a most of the people na-abịakwute m n'ọnọdụ izi ozi ihe gbasara anị obi a na-adapụta n'ime ndụ ha mana ị na-ekwuzi okwu anị obi mmadụ asị gị na ya aghọtakwaghị ihe ị na-ekwu ọ bụrụ na i mechaa nke a ị gbachaa afa ma ọ bụ zichaa ozi nke a agbapụta nke a agbapụta ihe gbasara anị obi a bịa nọchie na-ekwusi okwu ike mmadụ asị gị na ya amaghị ihe bụ anị obi nwoke for that matter ọ sị gị na ya aghọtakwa ihe ị na-ekwu gbasara anị obi ya nwa ka m bịara ka anyị tinyekene ọnụ n'ihe gbasara anị obi a n'ụbọchị tata ka onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo nwa afọ biafra ọbụla mara amara na e nwere ihe bụ anị obi anị obi a m na-achọ ka m kọwara unu maka ya kịta na-emebi ihe n'ọtụtụ ebe dị iche iche maka na i jee na ngwuru dị iche iche tata a na ihe a ọtụtụ nkume anị obi e tufugo ya onye chọba ịrụ ụlọ ọ chọcha ihe ọ ga-eme ọ fụrọ o jee nee nkume anị obi nna nna nna nna ha ji wee zọta obi obi ahụ ji wee bụrụ obi ya ha jee ebe anwa jee bọpụ ya bụ nkume anị obi abọpụ ya buru ya tụfuo gbusisi osisi niile eji wee guzobe nkume anị obi ahụ were rụzie ụlọ ebe ahụ mgbe ahụ ị rụrụ ụlọ ebe ahụ mgbu ọnwụ malitezie na ya bụ ngwuru ma ọ bụ nnukwu ihe isi ike malite ihe a na-aga otu ọ ga-esi wee na-aga i binizie ị sị nọọ mmadụ na-eme gị ị nọkata i jee n'ụlọ ndị ekpere ndị ekpere asị gị nọọ ihe nna nna ha metere nọọ nyanwa bụ ihe ji gị ee n'eziokwu ọ ihe ndị nna nna mere mana ọ bụrọ mmete ha metere emete nọọ ndozi ha doziri ka gị nwa ghasara ngwa ngwa ị ghasara ndozi ahụ ha doziri o wee bịaba gị ụgwọ o butere gị ihe isi ike ị makwa ihe nna nna gị ha gara na ndụ a wee guzobe nkume anị obi a ha guzobe ị makwa ihe ọ gara na ndụ a wee nweta ebe ahụ dịka anị obi mana gị nwa bụ mmadụ ebinie jee bọọ ya bọpụ ya unu ndị ngwuru emee mitin famili mitin ndị ekpere na-akpọta bịa ndị ekpere atụịrị unu alo ihe edebere ebe a adịrọ mma ọ na ọ nyanwa kechiri akara aka unu ọ nyanwa mere nke ọ ya mere nke ọzọ unu abọta nkume anị obi nna unu jee tụfuo biko enwere m okwu m chọrọ ịgwa unu okwu a m chọrọ ịgwa unu bụ maka unu ndị ekpere a na-eje abọ ọgwụ unu na-edeberọ unu ndị ekpere a na-eje ebupụ mmụọ unu na-ebuterọ unu ụmụazị na-eje ebupụ mmụọ ndị nna nna unu butere unu na-amarọ ebe esi bute unu na-amarọ ka esi bute unu amarọ ihe e kwuru na mmụọ ahụ na-eri o nwere onye nke jere wee jekwute m o wee bụrụ na ọnwụ erughị eru nọzi n'obo na na ngwuru ha na ọ kazi nkụ onye a na-anwụ onye a na-anwụ onye a na-anwụ kedu ihe butere ọnwụ o wee bụrụ na o nwere mgbe a nọgidere ihe ọmụmụ wee si ike na ngwuru ha otu nwaanyị wee bilie ije wee sị mba na ya nwa ama nnọkwa ka o meni ya na ya ama nwụchukwa dịka ndị ọzọ nọrọ n'elu ya na ya ama nnọkwa na ngwuru a nọgide nwụọ na atụghị atụ na amụghị amụ ma ọkwa na ya mụọ ọ nwụrụ na ya ma eme ya na ya ga-ejekwa ije o nwaanyị a wee pụọ wee jee dịka anyị nwa bụ ndị ndị ọdịnala ndị omenala si eme kedu ihe a ga-eme na ya chọrọ ka a mụba ọmụmụ na ezinụlọ a ọmụmụ batakwanụ ya nọdụ e wee gwa nwaanyị ihe ọ ga-eme na ọ bụkwa na o mechaa mee na gị lekwe ka ị ga-esi mee lekwe ka ị ga-esi mee nwaanyị wee sị na ọ dị ya mma biko o wee kwubie wee buru mmụọ a wee bata o wee bụrụ mmụọ nke ọmụmụ mmụọ nke ọmụmụ ọ bụ ajọ ihe nwaanyị wee guzobe mmụọ na-enye ya nri onye ọbụla a lụtara na mbara ezi ahụ bido tụba ime mụba nwa ụmụazị wee na-anọ wee na-anọ ngwuru wee jupụtezie n'ụmụaka ọ nya ka o ruziri na nke ọgbọ a o ru na nke ọgbọ a ụmụazị adịghị emeziri mmụọ ahụ ihe a nọrọ na adị eme na ha adịghị emeziri mmụọ ahụ ihe mmụọ a na-agagharịzi na-eme ka ha chetakwa na nya nwa bụkwa mmụọ wetara ọmụmụ na mbara ezi a e wee kpọta ndị ekpere wee bịa ndị ekpere wee jee lee mmụọ ahụ e buru mmụọ bupụ ghasasịa kebe agbụ gbaba ọkụ mebe ihe niile reject ba cancel ba bind ba emegide ihe niile a kịta kedu ihe na-eme mmụọ ahụ wee werezi iwe wee pụọ mgbe mmụọ ahụ pụziri ọnwụ wee bidokwa n'isi wee gbube ụmụazị ahụ niile ọ na-egbu okenye ọ na-egbu ụmụazị ọ na-egbu okenye ọ na-egbu ụmụazị ọkwa o jere jekwute m m sị a lekwa ihe m fụrụ ọ sị na ya amarakwa about it ọ kpọba foonu n'obodo fa a sị mba kwa na ha amarakwa maka ya o na ọkwa ka e jekwukwa onye okenye na o nwere onye okenye a ga-ejekwu wee jekwuru onye okenye onye okenye wee kọọrọ ha sị ha n'eziokwu na ọ dị otu a mekwe nwaanyị dị otu a dị otu a mere ihe ahụ na mgbe anwa ngwanụ a ghasaala ihe ọkwa mbido ka a ya ebidokwa n'isi kedu ebe a ma a ya ebido kịta ebee ka a ma na a ga-ebido ọ ihe niile a ka m nọ wee na-agwa unu okwu maka ya nkume anị obi a na-ekwu okwu maka ya nkume ọ bụ ihe ọjọọ anị obi ọ bụ ihe ọjọọ mana i topụta ị sị nna gị nye m ihe nketa nke m ọ bụ ihe nketa ahụ ị na-ana nna gị mgbe ahụ e nyeziri gị ana nke aka gị ọ bụrụ gị anị obi gị mana ka m kọwara unu ihe gbasara nkume anị obi maka unu ndị ga-asị na ihe a bụ fetish maka ihe niile bụziri unu fetish N'enu ya, e nwere ihe akwụkwọ Aịzaya kwuru. Aịzaya 51 from verse 1 nnọọ gụọ ya tupu i ruo na verse 6 ị ga-aghọtasị ihe niile a chọrọ ka ị ghọta maka na ọ sị gị chekene echiche maka nkume ahụ nke i si na ya wee pụta nkume a bụ nkume e debere mgbe ị na-amarọ nna nna nna nna unu wubere ngwuru ahụ bụ ihe wetara nkume ahụ debe were ya wee sụọ ntọala famili ya ntọala ngwuru ya i wee si na nkume ahụ wee pụta amụba unu amụba unu amụba unu ọ nya ka akwụkwọ Aịzaya sị gị gị cheke n'echiche maka nkume ahụ nke i si na ya wee pụta gị cheke n'echiche maka your ancestors Aịzaya 51 from verse 1 to 3 ị gụchaa ya ị ghọta ihe ebe ahụ na-ekwu geekwa ntị ọzọ ka m kọkwara gị ihe gbasara nkume anị obi maka na ị gụọ n'akwụkwọ joshua chapter 4 from verse 4 to 7 ị ga-anụ ihe ọ gwara gị ebe ahụ maka nkume anị obi o wee sị na mgbe ụmụ israel si mgbe ahụ moses anwụgo ọ bụrụzie joshua bụ onye na-eduzi ụmụ israel ha wee rute n'orimiri jordan ozi wee daa maka na amaghị ka a ga-esi wee gafee nya bụ mmiri Jọdan ozi wee daa Chineke wee gwa Joshua okwu sị ya burunu igbe ọgbụgba ndụ banyenụ na mmiri ahụ e wee buru igbe ọgbụgba ndụ wee banye n'ime mmiri mmiri wee kewaa ịbụa dịka o mere n'oge nke Mozis na orimiri uhie mgbe mmiri kewara ịbụa kedu ihe Joshua gwara ha Joshua wee sị ha ngwa ebo iri na ịbụa nke dị na ala Israel ị bịa n'obodo anyị dị iche iche ndị ọbụna nwere ebo ha nwere one ha dị maka na nke bụ eziokwu ọ bụrụ na ị bata na na obosi obosi nwere one ha dị n'obosi ọ bụrụ na ị bata na ọnịsha ọnịsha nwere one ha dị na ọnịsha ọ bụrụ na ị bata na akọkwa akọkwa nwere one ha dị ọ bụrụ na ị bata na ịza ịza nwere one ha dị ọ bụrụ na ị bata na nsụka nsụka nwere one ha dị ị bata enugwu ezike enugwu ezike enugwu ezike nwere one ha dị ọ nyanwa bụ ebo agbụrụ agbụrụ maka na ị bata na anị ịza ịza dịkwa ebo iri na ịbụa ahụ Israel dị ebo iri na ịbụa ka ha dị a na-akpọ ha eza ezi ama iri na ịbụa o wee sị ezi ama iri na ịbụa ahụ dị n'ala Israel na ha banye onye ọbụna banye nya buru okwute na shoulder ya nya buru okwute na elu ubu aka ya na okwute ahụ nke ọ ga-eburu n'elu ubu aka ya na ọ bụ okwute a ka a ga-eji wee kwuo ka ihe mere tata si wee mee Joshua wee sị ha na ọ bụrụ na ụmụ ụmụ gị topute jụọ gị kedu ihe okwute a nọ na ya gị kọwara ihe mere n'ụbọchị tata then ọ bụrụ na ị chọzie ka ị gụgide wee gụchaa ya gụchaa ya to the end ị fụzikwa na e mechakwara mgbe ha gbagotere n'elu Joshua wee setikwa okwute iri na ịbụa ọzọ nke nke nọchikwara anya ebo iri na ịbụa nke Israel wee setikwa ya n'elu n'elu mkpumkpu ofe mmiri anwa ha wee burukwa okwute nke ọzọ wee naba ọ sị ha mgbe chukwu ga-enye unu ala a nke unu kwe- nke o kwere unu na nkwa nwa gị jụọ gị ihe okwute a nọ na ya kọwara ya ihe mere n'ụbọchị taa ọ bụ otu a ka ụmụ biafra ụmụ igbo si wee bido wee mebe ihe dị na nkume anị obi o wee mee rute n'ụbọchị tata rukwe na mgbe a ka na-anụ agha wee na-anụta anị obi na o nwere mgbe ọ na-abụ eje agha ejechaa agha anụ- anụta obodo ahụ n'agha ewee ma na obodo a bụrụzie nke ha onye ekenyere anị obi nke ya o were nkume sụnye ya iji wee mara na nke a bụ nke ya ọ sụnye nkume ọ zọnye igi- ogirisi ọ zọnye ọgbụ ọ zọnye ichikere o nwere osisi dịgasị iche iche ọ na-azọnye ụfọdụ na-azọnye ebube agụ iji wee gosi gị na ya azọtago ebe a mana ma elu ma ala ogirisi ga-adịrịrị ya apụta fụrụ anị ya amago na ihe a bụ obi mmadụ anị obi mmadụ na a zọtagokwu ya azọta mana unu amarala na nkume anị obi a unu na-abọsịsị na-etufusi n'ụbọchị tata lee nụ ihe ndị Fulani na-eme anyị fulani wee jiri ike wee na-abata n'ike maka na o nwerọzi nkume anị obi dịnụ ngwuru one ma one ka ị ga-abata kịta ị fụ nkume anị obi na ya nkume anị obi igbo biko unu adịkwa sure na ọ ka dị kpatara ndị fulani ji wee nwee ike wee bata na-eme ihe a ha na-eme n'obodo anyị wee chefuo na obodo a bụ obodo mmadụ obodo mmadụ zọtara obodo chukwu nyere ndị igbo ụmụ biafra nkume anị obi anyị ahụ nke ahụ joshua wuru wuru aha ebo iri na ịbụa nke israel na mkpumkpu ofe mmiri jọdan tupu ndị ọzọ wee buru nke ha labacha unu adị sure na nke igbo ka dị ya kedu ihe mere ndị fulani ji eme ihe a ọ bụrụ ya ka mmadụ dị ndụ ga-apụta na-ezi ya ozi nkume ali obi gị ali obi gị na-eti mkpu ali obi be nna gị na-eti mkpu ọ sị kedu ebe edebere ya kedu ebe edebere ya o so n'ihe na-eme gị ihe onye ha sị gị na ya amakwa ihe bụ anị obi ị jụkwa ya ọ sị gị na onye nwa bụ diọkpara n'afọ nna ya maka na nna ya akụzighọrọ ya eleghị anya nna nna ya akụzighọkwara nna ya mana ọ n'ihi na anyị bịaziri sị na ọ jizọs o nwezi onye ma na ọ chukwu bụ nna anyị o nwezi onye ma na chukwu okike abịama bụ ya nwe anyị ọ jizọs nwezi onye ọbụla jizọs nwatakịrị a mụrụ n'ala ndị ọcha bụ ihe nwe gị onye a mụrụ otu esi wee mụọ gị ya nwakarịziri chukwu na ndụ gị onye na-agwa okwu ọ sị gị jizọs o wee na-echi anyị ọnụ n'ala n'ụbọchị tata biko asị m ka m kọwara anyị ihe ndị a n'ụbọchị taa maka na ama m ụfọdụ ndị echefusigo ihe gbasara nkume anị obi ọ na-echizikwa ndị mmadụ ọnụ n'ala kịta okwu ya so na nnukwu ihe na-eme anyị ihe n'ụbọchị taa chetanụ na akwụkwọ jeremaya chapter 6 from verse 16 o nwere ihe o kwuru ebe ahụ ọ sị gị kwụrụ n'ụzọ gbara ịnọ gị kwụrụ n'ebe ahụ ụzọ gbara ịnọ chetanụ na anyị nwa bụ ndị igbo na-anọkarị n'ebe ụzọ gbara ịnọ na-achụ àjà what is the meaning of cross cross a ha wuru kụọ ya mee ya otu a debe sị na ọ obe jesu na ọ gị kpọba isi ala nyebe ya kedu ihe cross pụtara cross cross bụ ịnọ ka ọ gbara n'etiti ya a na-achụ àjà all the time and ọ nya nwa ka ha wuru cross wee debe n'elu debe na ala debe n'ebe dị iche iche ha nwa na onwe gị sịkwa gị na ha na-achụ àjà mass na ha na-achụ àjà mass àjà mass a ha na-achụ na cross a ka ha na-achụ ya n'ebe ahụ gịnị ụzọ gbara ịnọ ọkwa onye aghọrị ka agba n'ebe ụzọ gbara ịnọ ka ha na-achụ ya bụ àjà ya bụ na cross mana ha amaghị ka ha ga-esizi wee debere gị cross a n'ụzọ ha wee were ya debere gị n'ụlọ ụka ị bịazie kwụrụ n'iru cross a mebe ihe ọbụla ị na-eme àjà gị na-aga straight to Rome yes anyị na-edebe iwu ndị Rome na-edebe iwu chi ha na-efere ha mama ha na ma- papa ha na-edoziri ha ụmụnne ha ndị nwụrụ anwụ hapụ ndị be anyị m- mma- mama m na papa m nne nne m nna nna m nna nna nna m ahọrọ nkume anị obi ya tụfuo na- na-eguzobe nkume anị obi ndị Rome a sị na ihe ga-adị mma ka anyị chighatakwanụ n'azụ na akwụkwọ jeremaya sị anyị kwụrụnụ n'ụzọ gbara ịnọ stand ye at the crossroad look for that ancient path where your fathers walked walk through there and you will have peace mana ụfọdụ akwụkwọ nsọ kịta ekwerozikwa etinye ya that path that your fathers walked on okwerozi etinye ya ihe o kwuziri ya bụ that ancient path but ekene dịrị chineke na ancient path a ka dịkwa na ha denyere ya ọ sị gị kwụrụ n'ụzọ gbara ịnọ lee anya n'ụzọ nke ochie ahụ nke nna nna gị ha siri wee gaa ije gị si ebe ahụ gaa na ebe ahụ na ị ga-enweta udo anyị ka na-eme ya n'ụbọchị taa anyị adị emezi ya anyị adị emezi ya ihe niile bụzi fetish ihe niile bụzi fetish ma nke dị n'akwụkwọ nsọ ma nke abụrọ adịrọ n'akwụkwọ nsọ ha ncha fetish baịbụl a ha na-ebugharị adị ekwesị ka a gụọ old testament ihe a na-agụzi bụ new testament new testament ka e wee nwee ike fụ na agbanyere gị isi n'ọnwụ ahụ ka ị nwụọ ya mana nwanne m okwu m nwere ịgwa anyị n'ụbọchị taata abụrụ ihe ọzọ anị obi abụrụ ihe ọjọọ nkume anị obi abụrụ ihe ọjọọ ọ bụrụ na anị obi bụ ihe ọjọọ kwụsị ịjụ nna gị maka ihe nketa gị kwụsị ịjụ nna gị maka ihe nketa ọ ka m gwa gị eziokwu biko dịka a na-ekwu okwu maka anị obi maka ndị na-amara ihe bụ anị obi jụọ ese na be unu ihe gbasara anị obi maka na e nwere ike ọ bụrụ otu ndị be anyị si eme bụ otu ndị be unu si eme ihe gbasara anị obi mana anị obi bụ ihe dị adị n'ala Igbo maka ndị na-abịakwute m anị obi abụghị ihe a na-akpọ dibịa ka ọ bịa bịa mee ma ọ bụ dozie ihe a bụ ihe a na-edozi na ngwuru ihe ndị okenye ngwuru na-anọkọta ọnụ kpaalụ dozie ma ka ha ga-esi mee ị chọzi ịkpọ mmadụ ka ọ bịa nọnyere gị anọnyere ị kpọọ onye ahụ ọ bịa nọnyere gị ọ bụrụ dibịa na-edozi ya nke ọzọ wee bụrụ ka anyị kwụsị na idisiv ndị mmadụ na ịrafu ha ị bịaruo a sị gị gị meere chi gị ihe gị kee ọgbọ na uke gị mee nke a na nke ọzọ i mesịa ihe ndị ahụ ihe mere o ji bụrụ na i mechaa ya ihe na-ebe aka na-ebe bụ na i sitere ya na ntọala ya bidokene na anị obi nna gị dịgodu sure na anị obi nna gị ka dị intact na nkume anị obi ahụ na ebe ahụ e debere ya na ọ ka dị i wee mebezi ihe ndị ọzọ ọ bụghị ya i mechaara chi gị ihe mechara onye nke a mechara onye nke ọzọ chi gị ahụ ị na-emere ihe ebee ka ị chọrọ ka ọ nọrọ onye ndị ahụ onye na-enwerozi anị obi onye na-enwerozi ebe obi onye na-enwerozi ebe ọ gbara ụkwụ ịhụ gị ụkwụ na ala hopụ ya na ngwuru ahụ ọ nọghọzi na ngwuru ahụ ị na-akpọ ya ị na-akpọrọ ya gịnị ka ị meeri ya ihe ihe niile a bụ ihe ị ga-echetasị onye nwere obi- ụ- ụlọ nwere na abụọ bụ na o jechaa ebe ọ na-eje ọ naba na be ya mana kịta unu fopụrụ nkume anị obi nna nna unu na nne nne unu enwezikwa ebe ha bi o. nke a bụ nke unu ga-ama ama biko ọ ka bụ mụnwa bụla ọla achara ugo na-ekwu o nwekwa ihe ọzọ m chọrọ ka m gwa unu ọ na-abụ ndị mmadụ bịakwute anyị nwa bụ ndị omenala ha na-esi ọnwụ ma ọ bụ ndị ekpere ha sị biko na achọrọ m ka ị rụọrọ m ihe dị otu a onye ekpere ekwete onye omenala ekpe- ekwete nye ya chaji ọ chajia ya o weta ego nye ya ọ rụọrọ ya that thing exactly that thing ọ chọrọ ka ọ rụọrọ ya mana ka m kọwara unu akụkọ e mesịa ihe niile a na-eme onye a ka na-emekwa ihe ahụ ọ sị sị rụọrọ ya ọ ọ gaghị adị ka a rụrụ ya ọ ka na-agagharịkwa ihe kpatara ya bụ na e nwere ihe a dị na-ewepụ n'anụ tupu e rie anụ adị ewepụ ihe ndị ahụ e nwere ihe ndị bu ụzọ ị ga-emere mmadụ ọ ga-abụ ịrụzieri ọrụ ọrụ ya aga mana ọ bụrụ na imeghị ya ihe ndị ahụ niile gbachishiri ụzọ akwatu ọrụ ahụ ma ị rụọ ya ọ bụrụ na ị marọ mara ya today ọnya kpata o ji bụrụ na mmadụ bịakwute gị ka ị rụọrọ ya ọrụ i burugodo ụzọ gbaa afa n'isi onye anwa ịgba afa ịjụ ase sị biko ọrụ a m ga-arụ kedu ihe ga-anọchi ọrụ a ụzọ ka ọ hapụ ịga egosicha gị ịgwa ya onye ahụ ịgwa ya onye a bidogodu na nke anwa rụba ịrụsizie ya tupu ị rụọrọ onye ahụ ihe ọ chọrọ ka ị rụọrọ ya ee ana m echetara unu maka nkụzi anyị na-enwe n'ụbọchị satọde niile ọ nkụzi nke anyị na-enwe n'obi abịama biko anyị na-echetara ndị mmadụ ka ha na-abịa ya bụ nkụzi ị bịaghị ya n'ebe anyị na-eme ya bịa na obi abịama anyị nwere obi abịama obi abịama anụnwa na platfọm anyị bụ obi abịama anyị nwere ebe anyị na-ekwu ya na-akụzikwe ya na-ewebata ya ebe ahụ ya bụ ihe m na-ekwu n'okwu bụ anyị nọ na WhatsApp anyị nwere WhatsApp group obi abịama ka anyị na-akpọ ya ọ bụrụ na ị chọrọ ka a addịa gị na ya bụ obi abịama a ga-add gị maka ọ bụrụ dịka ịbụ onye na-ama mbịarute nwa abịarute n'ebe anyị na-eme ya bụ nkụzi ịbata na obi abịama ịbata na obi abịama ị na-afụ ihe niile anyị na-eme inwekwa ajụjụ itikwu ya asaa gị ajụjụ onwekwa ihe ọbụla ị chọrọ ịbịakwa ọ bụrụkwa na ị chọrọ ịfụ m afụ ma na ị chọrọ ịkpọ m akpọ na fon maka ihe dị aṅaa ọkwa nọmba ka ị ga-eji wee nweta m 080 35151993 080 35 15 1993 ọnya ka ị ga-eji wee nweta m ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọ m akpọ ọ bụrụkwarị na ị chọrọ ka ị banye n'obi abịama dịka m si wee gwa gị werekwa nọmba a ịpụta na WhatsApp fụ m i were nọmba ịsị biko addịa m add me ịsị ha na m add me na obi abịama a ga-add gị ị na-afụzi ihe niile na-eme ebe ahụ na-afụ ka o si aga na-enwetasị nkụzi ndị ị kwesịrị inweta ka a mara ka anyị si wee na-eje ghara ịbụ anyị na-eme anyị na-eme ka ndị kpuru isi anyị na-eje anyị na-eje ka ndị na-aghọtaghị ihe ha na-eme ee rụọrọ m nke a rụọrọ m nke a arụọrọ gị ya ịpụta ị na-ebe na ọgarọ na ọgarọ while na enwere ihe gbachishiri ụzọ ekwesịrị iwepụgodu ewepụ ya ọ- ka m gwa unu mgbe anyị nọ n'ụlọ anyị nwa bụ obodo na-egbute azụ anyị na-egbute azụ nke ọma ọ bụrụ na mmiri tachaa o wee ruo mbọsị anyị ga-eje ka anyị jeje gbuo azụ n'ebe ahụ mmiri takọnacha a na-akụ ekwe onye ọbụla apụta eruo ebe ahụ e nwere ogwu na akịrịkọ na mgbakọcha na ihe niile mmiri butechere na-adịcha n'ime ebe anwa apụtagodu a kụọ ekwe kwuo na mbọsị dị otu a ka a ga-ejeje kpochaa ebe ahụ then e ga-ejegodu jee kpoo the place kpochasichaa ya rụọ anya rụchasịcha ma uke juru ebe ahụ ebupụcha ya ebupụcha ya ebe ahụ adịzie mma mbọsị a ga-abịazi igbu azụ abịa gbuo azụ otu a ka ọrụ a mụ na gị na-arụ dị otu a ka ọrụ ị na-abịa ka a rụọrọ gị dị abịagodu ogwu na akịrịkọ ga-egbochisi ụzọ gị ma ọ bụrụ na a rụọ ọrụ a ihe ọbụla ga-eme ka ọrụ ahụ a ga-arụrụ gị hapụ ịga aga e buru ụzọ dozisie ndị nke ahụ wepụchaa ya fụ na ụzọ gị adịgo mma na o nwee ọrụ ọbụla a rụrụ gị na ọ ga-aga ị ghọta ọ nya maka anyị ji wee na-ekwu okwu ndị a biko mbọsị ọzọ anyị ejikwere ihe ọzọ wee bịa mana onye nwekwara okwu ma ọ bụ ajụjụ na ihe gbasakwara nke a e kwuru taata ihe gbasara ana obi a maka na afụrụ m n'eziokwu ihe m ji sị ka m kwuo ya bụ na afụrụ m na ọtụtụ ndị nọ n'isi n'ihe gbasara ana obi onye nke ị gwara okwu ọ sị emego m nke a emegoro m chi m nke a ee emego m ọgbọ na uke emego m ndị amusu emego m ndị a na ndị a mana ka ị mesịrị ihe niile ahụ ofu mmụọ ka na-eti mkpu n'isi gị ya akwa gị ibu mmiri ofu mmụọ ka na-eti mkpu n'isi gị ana m agwa unu eziokwu ka uche anyị dị n'ihe anyị na-eme ka uche anyị dị n'ihe anyị na-eme ka anyị ghara ịbụ anyị sịkwakwa na anyị na-emekwa omenala a ọ ka dịkwa ka anyị sokwa ndị ụka na-aghọrịkwa mmadụ maka na anyị nwa na-emekwa ihe ahụ ka anyị si eme ya abịakwa aghọtabakwa ya na ndị omenala nwa na o nwekwa ihe ha chi sef na ọkwa aghụghọ ka ha na-aghọ na ọkwa wayo ka ha na-egwu achọrọ m ka anyị nwa bụ ndị omenala dị ka ndị ụka maka na ekpere niile ekpegoro ekpe na nke emegoro ndị mmadụ naracha ha ego nweghị nke nwere isi ka anyị nwa bụ ndị omenala rụọ nke anyị ka ọ na-enwe isi ka a mata na ike dị n'omenala ee biko o nwekwa ndị nzukọ ọbụla chọrọ ka m bịa bịa kụziere ha ihe chetanụ na ana m agakwa ana m aga o nwere ndị ezinụlọ gbakọrọ ọnụ sị m biko bịa weta nkụzi a bịa na anyị chọrọ ya ana m abịa asị m na nọmba m bụ 08035151993 ndewonu ọ lọla achara ugodo ekwu n'ime obi abịa maka anyị nọ ọ bụrụ ọrụ nke ndị ozi ndewonu